Mathias anyị ada anụsị ụmụnne anyị ọgụ ị gwalị m na okwu m kwuru na e kwesịrị ime m arrest ma ọ bụrụ na ọ civilized country Mathias ka m gwa gị ndị Igbo kwesịrị ịtụgbu gị n'okwute ị ma reason ọ na-abụ ụmụnne anyị ahụ i feel na ba na-eje ụka i declarelị ba your enemy onye na-eje ụka nwere ike mechaa mebe omenala maka na 2012 2013 2010 ana m eje ụka jegide ruo 2014 2015 ka m ji wee pụta n'ụka ngịnwa na onwe gị na-ejekwa ụka ahụ ọ bụrụ na o nwere onye na-akụzi ibe otu a i si akụzi ya amago m ife ị ka-agwa ya mgbe abụ ị na-eje ụka mana ị declare holy war against ụmụnna anyị na-eje ụka abụrọ otu e si eme ibe ọ bụziala ya onye nwa ya nwụrụ maọbụ onye nwanne ya nwụrụ ịbata na social media ịbata ruo ịgbabi ya mọkụba ya mọkụba onye nwụrụ anwụ ya ka m ji gwa gị na e kwesịrị iji okwute tụgbuo gị onye nwanne ya nwụrụ maka na ọ na-eje ụka mọkụba ya mọkụba ya mọkụọnụ Jizọs rapụ ụmụnne gị onye ọnwụ nwụnarị i kwesịrị inwe sympathy mara na ozu mmadụ nwụrụ na ọ na-abụ e buru ozu onye ọzọ dịka e bu nkụ ị mọkụba onye ahụ mọkụba onye ahụ tie na Jizọs fail you ọ bụ ibe ị kwesịrị ịdị na-eme otu a ka Yul Edochie nwa ya si wee nwụọ ị pụta na social media mgbe aka ochie ka mma aka ọbụ emekata m dụwa gị ọdụ sị gị na ọ bụrọ otu e si eme gị jiri nwayọ ma gị gwa m na police ya-eme m arrest ibe ọzọ ị gwara m bụ otu ahụ m na-eme wee na-enweta ego iji na maka na ị na-eme charity organization wee batara were ya na-edeceive ndị mmadụ ị mara mmadụ one m na-eje n'ụlọ ọgwụ kwalụ ba ụgwọ operation single handedly ọ bụrọ na m wepụtara tụọsị ndị mmadụ tụwa ego without letting anybody know ọ bụ ịbata na social media utinye gba ebe atọ acontribute ego i were account gị nala ego mụnwa ka ị sị na mụ na-achụ ego na mmadụ ka m si achụ ego mụ na-achụ mụ na gị onye na-achụ ego a sị m just ka m were okwu a wee dụọ gị ọdụ ị declarezina war against ụmụnna anyị na-eje ụka they are not your enemy the religion e wetala e ji wee brainwash ba bụ your enemy na ndị wetala ya not your brothers not your sisters na-eje ụka stop ịdị na-amọkụ ozu nwụrụ anwụ na ị bụrọ Chukwu onye dị na-anwụ anwụ dibịa na-anwụ anwụ ịbụ otu anyị nọ ibe ya anwụ anwụ mụwa ga-anwụ anwụ pastor ga-anwụ anwụ

the same scam nwere anything ihe ndị na-awụ ihe e ji fool our youth ọ bụ na wayo ka e gwuru gị kenere chi gị ọ bụ na a lụlụ ọ bụ na ọ lụrụ ọlụ ọ dị mma ọkwa unu anụgo nke na-ahịọ nụ biko ana m ayọ ee ka a kwụsị na ị na-achọ okwu ebe okwu adịrọ ka a kwụsị na ịmụ ọkụ na-akpagharị na-achọ mmehie ihe gbasara ụka na omenala ya na ọrụ dibịa o segokwa n'okwu ka ọ ya adị mma o kwesịgokwa na onye ọwụna ya aga n'ọwa ya maka ihe ọbụla nwere ọwa i je na Israel e nwee ndị scribes e nwee ndị Farisii ndị ode akwụkwọ na ndị ome iwu ndị nke a kwere na mbilite n'ọnwụ ndị nke ekwerọ mana ha ncha bi n'ofu Israel ahụ onye ọwụna na-aga na nkọrọ ya ụka abụrọ ife a na-eme mmadụ mmanye ọ bụrọ by force omenala na ụdị ndị ntorobịa si wee ghọta omenala nke ha abụrọ by force ife dị na ọgwụ ma ọ bụ ịchụ àjà na ụdị ọdịnala abụrọkwu by force ife dị na-abụ ka o si wee sọ onye ọnọkọ mmadụ ka a na-achọ otu a m nọ dịka nwa afọ igbo puru epu na anị igbo o nwere onye igbo mụ na ya ama emekọnwu ife mụ na ndị na-efe arụsị na-emekọ ife mụ na ndị na-agwọ ọgwụ ndị dibịa ndị otu nzuzo mụ na ha na-emekọ ife e nwere ife jikọ mụ na gị naabọ ewezụga ife nke mmụọ na ụdị na ụdị onye ọwụna si eme nke ya ife jikọ mụ na gị naabọ bụ eriri afọ anyị ji bụrụ onye igbo ọ ife a bụ mkpu m na-eti eri mgbe mana ụfọdụ ụmụnna anyị aghọtarọ ya i nee n'ihe na-eselụ mmiri enwe iro na nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku ị fụ na ofu ife na-ese ofu okwu m na-ekwu kemgbe nyanwa ka mmiri enwe iro na-amanye ọnụ ife ọ sọrọ anyị na-akụzi ife ọ sọrọ gị kwe na ya ejekwana ghanye aja na nke mmadụ na-eme site n'ịkpọba onye ahụ afa kpọba iyi kwobe ekworo a na-azọ gị na ọkwa afa mmadụ ekwuo na m ya kwukwu ya ma ọ bụrụgodị ụfọdụ ndị ozi ọma e wee ga sị gị bupụta arụsị agbaa ya ọkụ i bupụta nke a nke eme e nwere ebe e nwere open confrontation oge our Lord Jizọs Kraịst nọ n'ụwa a. o nwere ebe o nyere anyị permission ka e nwee confrontation na ndị na-agwọ ọgwụ o nwere ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ correction ọwụna anyị na-eme na ozi ọma anyị na-ezi ọ the tool of love peace harmony o nwere ebe a na-eme mmadụ mmanye tupu kraịst jizọs kraịst abịa ezinụlọ ọwụna nwechara chi ha na-efe ọ nyanwa bịa kụziwezie maka chukwu nna nke bi n'eluigwe chukwu dị ike niile chineke nyanwa bịa kụzibe kwuo maka mmụọ nsọ kọwaa maka onwe ya ka ọ na-akụzi ife ahụ enwerọ ebe ụmụazụ jee na ezinụlọ niile a na-efe arụsị jee manyebe ha ụdọ n'onu na a ya-amụ arụsị ha ọkụ o nwerọ ọ ọ onye kwetarụnụ ị chọọ ibute arụsị gị agbaa ya ọkụ ibuteregodo arụsị gị i were onwe gị nye chineke ife a na-ekwu agwụna ndị niile ha na jizọs kraịst nwere encounter enwere ife nwe to do with arụsị nọ n'ụlọ enwekwalụ ebe ụmụ mpịampịa mmụọ na-akpa ike mana ọ bụrọzi n'ụdị a esi eme ya taa maka ụfọdụ ewerugo arụsị ha nye mana ha ewereghị onwe ha nye ka ezi isi ya ụfọdụ eji na-ebute ite ọgwụ agbaa ya ọkụ mana ma anụ ahụ ma mkpụrụ obi ma mmụọ ya o nyerọ ya chineke akwụkwọ nsọ kwuru offer yourself as a living sacrifice onwe gị ka ị ya-enye Romans 12 1 and 2 were onwe gị nye dịka ihe nchụaja nke dị ndụ ọ bụrọ ịchịta aja na ngwuru be nna gị ọ bụrọ ya bụ nchegharị i were obi gị nye chineke inwe obi nke mmadụ ị fụ onye ife dakwasara i nwee ọmịiko ị fụ onye igbo ibe gị mee ebere ị ma aghọrị nwanne gị ị ma emegide nwanne gị na ọ ịfụnanya udo ịdị n'otu ya na-eweta ọganihu ife m ji na-ekwu nke a n'akụkụ nke ụka bụ maka ụfọdụ na-abụ a na-eme ekpere ọ dị ha ka ndị niile ekwenyehọ n'ife o kwenyere ha ncha niile ọnwụ ọ bụrọ eziokwu ọ ịfụnanya the power of love otu a ka ọ dị n'ihe mmiri enwe ilo na-akọwa afụna m ugboro one mụ na ya bụ nnye nkụzi ọ kọmendị ya nyanwa nyekwa nkụzi nkọmendị ya n'ife gbasara omenala igbo mana abịazie na mmụọ onye kwere na ya nyanwa na-ekwukwu ya n'eziokwu na mụ na ya na-abọ enweghị ofu okpukpere mana na nkụzi a nkụzi na ọ dị mma mụnwa jekwa na nke ya kọmendịkwa ya anyị akọrọ ọnụ mbọsị o kwu maka ụka kwuo maka akwụkwọ nsọ nsị mba na nke a mmiri kwuru ebe a na m ekwetara ọ m wee kọwarụ ndị ụka ọ bụrọ ndị na-ejekwu eze nwaanyị sọbalị ka m na-agwa na ọ ndị ụka maka okwukwe ndị nke mụ na ha na-abọ kwere n'ofu ife ife dị n'ife niile a na-akọwa bụ o nwee onye ị kọwarụ nke gị onye a dị convince o sobe gị ife akwụkwọ nsọ gwara anyị those who believe ọ sịrọ anyị those you force Those who believe, not those you force to believe, not those you impose your will, not those you impose your belief, no, those who believe. Ọ ife a ka a gwara anyị onye kwetaranụ ụnụ eme ya mmiri chukwu ọ bụrọ onye amanyere amanye eme ya mmiri chukwu ọ bụrọ onye amanyere ụdọ n'onu enwerọ ebe a sị manye mmadụ ụdọ n'onu kpụta ya n'eluigwe ma ozi ọma nke onyenwe anyị jizọs kraịst ma ihe gbasara omenala ha ncha niile bụ ife ekwesị iji udo wee na-eme ọ nya ka m ji wee kwuo mgbe a na-anụ agha ma ndị ngọ mmụọ ma ndị ụka ha ncha niile tikọrọ aka ọnụ wee nụọ ọgụ maka ana Igbo ka eze ha anyị na-azụ ife niile a na-emekwanụ ofu ife m chọpụtara bụ nwanne anyị nwoke Mr. Mathias Ezeaku ekwetaghọ n'ife nke mmụọ o kwetarọ na enwelu spiritual things ọ sị ife a na-afụ anya ekpere m bụ ụbọchị ọ ya-enwe encounter with spirit ka ọ dị ndụ wee kọpụta akụkọ ya that's the prayer i have for him ozi ọma mụnwa na-ezi wụ udo ịfụnanya ịdịkọ n'otu na-eweta ọganiru o nwere ife ọzọ o nwee ndị dibịa ọjọọ na-emebi ife n'ana igbo sị họpụta ha na enwere ndị ezigbo dibịa enwee ndị amụma mgbuke na-emebi ife n'ana igbo sị họpụta ha ka a gwọọ ha ịba sị kpọpụta ha ka a gwọọ ha anya na ntụ na enwere ezigbo ndị amụma enwere ezigbo ndị ozi ọma sị ejizina nkwụ enu agbanye na mmanya ngwọ na ọgbara igbo gharị ka ọ bụ ka anyị ghara akpọtụzina ka anyị ghara esena na ndị igbo bụ ojemba ojemba adị enwe ilo ka anyị kwụsị na ilo na asị ka anyị kwụsị na ilo na asị ka anyị kwụsị na okwu na ụka ụmụnne m anyị na-eje mba anyị ekwesịrọ inwe ilo maka ị marọ ebe chi ya-ejibido gị maka nwanne anyị nwoke Mr. Mathias Ezeaku na-ekwu na ndị amụma ụgha ọ na-ekwu na ndị ụka na-ekewasị ezinụnọ ọ ndị amụma ụgha na-ekewasị ezinụnọ yes nke a bụ eziokwu mana ọ nke ha kewafọrọ ka gị nwa na-ekewakwa maka ozi niile ị na-ezi abụrọ ozi udo ọ nke ha kewafọrọ ka gị nwa na-ekewa jụzie onwe gị ajụjụ a mana ka m kwukwa ahụ abịakwa na omenana igbo onye ọbụna jegoro nga ekwesịghọkwa ịna-atụzi ọnụ n'ife gbasara okwu igbo o kwesịghị ịna-atụ ya ọnụ n'okwu ụmụnna anybody who ex convict ọ bụ na i jeena nga ma aka i si amanye ọnụ n'ife gbasara okwu igbo n'ụdị n'ụdị ọbụna i si wee jee nga ekwukwa m ka ọ ha m n'ọnụ udo chịa onye anwụna ma ibe ya efuna onye afụrụ taa ka afụkwa ya echi aha m bụ brother Paul Chigbo ka ọ dị na The best of all.